Zatibweretsera mavuto kuno ku Malawi. Anthu awa feteleza ngodula chimene m'malandira ndalama chimanga ndi chani? Ndimati ndinene ichi mafumu Kubwera kwanga sindikuyang'ana kokha nkhani ya ulamuliro kuti anthu aziti ndine sosola kalonga nambala 9 ayi koma ndikuyang'ananso umoyo wa munthu mmene amakhalira mdziko ngati munthu. Mafumu mwaonjeza. Ndiye vuto lake mati eee sakufa msanga ayi. Tikadanena kuti mutsogole tione obwerayo. Sizoona zikuchitika kuno ku Malawi achewa aku Malawi ayi sichilungamo muzimdziwa Mulungu wakumwamba inu muja mudayambira kulanda za wanthu mpaka pano simunakhutitsidwebe basi mpaka pano ma MP nonse mulipo a Kambauwa a andana ucheni a Chimkwende a- oso- Oswald Chirwa a Chikondi inuyo muli ndi ma TA anu mumu mmidzimu ndimene mboni mkami amene pambadzo ndili ndati e mati nkupatseni ntchito Muzasonkherako anthu awawawa inuyo zopita ku Mkaikazo zimenezi zithandiza kukhala ndi mchewa watsopano anthu asakhale kapolo m'midzimu kungopanga pang'ono ngati sanapange zimene akuti ufumu muimika muimika bwanji ufumu wakumagazi Ndinene pano ndasangalala kuti ena achokera ku Chidzenje ati kwe kukena kuti kuti kuti kuti ndimati ndinene izi mukawauze ma TA anu akumeneko ine kunoko sindabwere kudzagawa maswiti kuno ku Malawi ayi aa ine nda ndi, mtima wanga wonse uli kwa munthu osauka kwambiri amene amavutika malimidwe kuti apeze ndalama ndiye ma mp uthenga wa ulere mwasonkhera anthu zopita ku Mkaika kunoko anthu asasonkheso ndalama ayi ndinanena kwina kwake kuti ayi ndamangitsa koma ndati ayi tisatero koma nthawi zina kumvera nkwabwino Ineyo ndapita ku Pan African Peace Commission. Ntchito zimene andipatsa ndi zitatu. Ntchito yoyambirira ndi yobweretsa mtendere m'mayiko, yachiwiri ufulu wa anthu, yachitatu ziphuphu ndi katangale. Ndiye simulimba mafumu amene mufuna kumadyera anthu munomo m'Kasungu munomo. Ndipo sindikusiyani mupite mukawauze ngati ndi mafoniwo mutsakule Mukanene kuti Kalonga uja anabwera akuti akuti sakusiyani ndithu. Mukatchula nkhani yosonkhera kuno kwanu kuno ku Malawi kaya ma headquarters mwanumo kachitani nzakwanu koma sitizingateke munthu kumakasonkhera munthu oti olo ine sindabwera kumaliro pano simwandiona ine pano sindikulira nanu pano Ndi angati anganene kuti olo atapepesako olo 5000 ya Gawa Undi yobwera kuno ku Malawi? Ndiye tizichita zinthu ngati tili mtulo? No. Azibusa athu makamaka CCP inenso ndi wa CCP kuchokera kubanja kwathu konse kumene ndachokera ndine wa CCP. Auzeni anthu zoona. zimene zikuchitika mdziko muno sizachilungamo mtundu 15 million tisamapange ngati kuti tilipo anthu 1000 chikuvuta ni chani pomaliza ndinapita kwa dc kukafotokozera kuti kodi munthu akamdulira mtunda muti adzilipira 1 million demarcation ndalama zimenezi zimapita kuti Mutenga ziphiko 600,000, mabotolo a mowa asalu 30, 40, china chakuti nchiyani, ukafika kumene kuja maphwando, president sadasaine. Nanga zikavuta kumene kuja chichitike nchani? Sindiye kuti mwamdyera? Kuchokera pomwepo ukuku kwa DC nkhani zimene zija ndidathetsa, ndikunena za kuno ku Kasungu, sizingachitikenso iyayi. Chifukwa chani anthu mmidzimu akuvutika ndi nkhani za maufumu? Ku ufumu kulibetu ndalama, ndikungotukwanika ndi anthu. Tikumvana kaya? Ineyo apapa ndimadziwa kuti ndili ndi adani wochuluka, koma kuli Yehova kumwamba amene amandiyang'ana, chifukwa chimene ndikuchita ine pano nchilungamo chokha chokha. Azibusa muzindipempherera a CCAP komanso azibusa amipingo yosiyanasiyana chifukwa ntchito imene ndanyamula ndiyomuphula Mchewa pamoto pamene ali kuti afike